Ré nua sa pheil Gaelach agus chuaigh duine desna réiteoirí is aitheanta sa tír, David Gough isteach sa bhosca tráchtaireachta le Brian Tyers agus David McCague leis na rialacha nua a mhíniú. An Áth Cliath nó Maigh Eo a thapódh na deiseanna nua a chruthódh na rialacha nua dóibh sa tSraith Allianz.
Caithfidh siad fanacht laistigh den líne 20 méadar má theastaíonn uathu. Captaen Bhleá Cliath anocht, Ciarán Kilkenny. Ceann san gafa go deas san aer aige. Agus seo mar a bheidh anois acu, Killian McGinnis agus arís, tá siad ag tabhairt go leor spáis do Kevin Lahiff. Agus tá coiscéim deas leataoibh léirithe ansan aige Eoghan O'Donnell isteach i lár slí agus tá ana-sheans agus go deimhin féin tá cúl faighte agus é faighte ansan ag an bhfear lár páirce. A Brian, d'éirigh an scór seo díreach ón gcic amach. Cad é faoin pas ó Eoghan O'Donnell, an fís a bhí aige?
Donnacha McHugh, Arís tá an spás braite ansan agus gan aon mhoill ar Davitt Neary, fear Bhréachmhaí. Chéad thús aige siúd déanta go deas agus tá bonn anso curtha aige Irwin fé fhéin agus bhfuil pointe faighte aige siúd, pointe an-bhreá. Agus daoine a cheap go mb'fhéidir go mbeadh an cluiche breac le feadóg an réiteora agus botúin luatha, tá, Oiliúint mhaith faighte ag na himreoirí ar na rialacha. Seo chugainn Madden anois, an cóngar chun an chúil, isteach go dtí McGinnis, an chiotóg aige seo, tá sé seo go diail mar imirt aige Bleá Cliath.
Suimiúil go leor, Brian, nuair atá an imirt ar na cliatháin, níl Bleá Cliath ag brú amach ansin chun an cosaint a, you know, kind of cinnte go dtí post fear. Anois, seo chugainn Boland.
Ceann san ard isteach aige agus bhfuil an bheart déanta. Tá an chéad áit againn ar chic gur fiú dhá phointe. Sea, bhí Maigh Eo so go foighdeach ansin go dtí go bhfuair siad Boland sa phóca ansin agus bhí spás aige agus cad é mar chríoch a bhí ó Fergal Boland.
Tá Reape ag teacht amach ag cliathán san na páirce agus anois tá seans aige seo socrú síos agus tá cinneadh maith déanta aige. Tá siad laistigh anseo trasna an bháide agus tá cúl an bhfuil ag teacht ba cheart go mbeadh agus tá do Mhaigh Eo agus is é Conor Reid an t-ógánach atá tar éis é a fháilt. Brian, nóiméad iontach don fear óg ina chéad tús d'fhoireann Mhaigh Eo but Colm Reape. arís an tionchar a bhíodh ag an gcúl báire, an fear sa bhreis san ionsaí, David McBrien leis an pas láimhe agus an chríoch ag an deireanach ó Conor Reid. Gan dabht d'imir Reape mar lántosaí i 2016 nuair a bhuaigh Maigh Eo Craobh na hÉireann Faoi 20. Sosín beag bídeach á thógaint ach David McBrien i rás chun cinn Madden a d'iarraidh é a chrá ach gan cic saor a ghéilleadh. Amach anseo agus díreach laistigh den stua 40 méadar tá an pheil ag gabháil díreach laistigh den gcuaille agus tá Maigh Eo gafa chun tosaigh. Laistigh i gcónaí lánchúlaí na n-iománaithe agus arís Madden preab coise sin.

aon scór fachta fós aige. É seo anois chun Maigh Eo a chur dhá phointe chun tosaigh agus an méid sin déanta. Amach anseo arís, malartú seilbhe ag triúr aige Maigh Eo agus tá go leor roghanna anseo. Irwin. Pas beagáinín mall b'fhéidir. Gheobhaidh sé pointe ceart go leor. Bhí seans ann ar an tarna ceann ach tógfaidh siad go fonnmhar é. Tamall anois le Bleá Cliath agus dul chun cinn mór déanta anuraidh aige. Sheridan i rás chun tosaigh, anailís ana-shuimiúil aige Gary Sice ar an difríocht a bhí idir imirt na beirte, an bheirt, á, chúl báire Ciarán Kilkenny, bhuel, ní athraíonn an stíl sin riamh. Mar lántosaí, tá sé laistiar den imirt anois agus deacrachtaí aige breith ar Murchan. Buailte chun cinn go deas chomh fada le Kevin Lahiff arís, obair le déanamh anseo anois. aigen gcosaint, siar go dtí Eoin Murchan, Brian O'Leary istigh, Ciarán Kilkenny agus arís an-ghluaiseacht aige Bleá Cliath ó cheann ceann na páirce ag tosnú le James Madden, atá éalaithe isteach ansan mura bhfuil dearúd orm, idir an dá linn Ryan O'Donoghue isteach anso fachta aige Con. Siar go dtí Davitt Neary. Fergal Boland, radharc ar an gcúl aige, is leor san chun an pheil a stiúradh go cruinn. Seán McMahon ag oibriú go cruaidh ansan. Mathúnach arís, McGinnis, an preab coise agus an imir. Curtha i bhfeidhm aige siúd. Anois tá spás ar an dtaobh thall agus i lár slí. Bugler. Lár na páirce suas. Tá siad ag scaipeadh an dá thaobh. Tá an cosantóir ag teacht trasna. Bhuel, bhí an t-ádh leis na cinn a bhí rófhada ach tá a phointe aige Seán Bugler. Díreach os cionn ocht neomat fágtha ar an gclog. Trasna anseo go dtí Conor Reid, captaen Mhaigh Eo faoi fiche trí bliana ó shin. Lorg ruathair ó Ryan O'Donoghue an méid sin déanta agus í tugtha isteach go hálainn ar fad aige fear Bhéal an Mhuirthead. agus arís a léiriú dúinn cé chomh mór agus fairsing is atá an t-inneall ann. Murphy. Díreach faoi bhun trí nóiméad le dul. Traochadh anois ar imreoirí Mhaigh Eo bhfuil ceann eile fós faighte aige Seán Bugler a leithéid de thaispeántas scórála. Sheridan buailte amach aige, ba chóir go mba leor san do Bhleá Cliath a shamhlófá agus go deimhin féin tá an corrán séidte acu i bPáirc an Chrócaigh, tús curtha le biaiste nua sraithe.